Beidh a lán plé sna míonna amach romhainn arís faoi Acht na dTeangacha agus an t-athbhreithniú air. Tá cúpla ceist agam faoin athbhreithniú sin agus faoi céard a bheidh istigh ann. An bhfuil sibh sa Chomhaontas Glas ag aontú leis na heagraíochtaí Gaeilge agus Fianna Fáil agus Sinn Féin ag rá go mba chóir go mbeadh an polasaí 20% maidir le fostaithe nua san earnáil phoiblí éigeantach. Yeah, cinnte, tá muid, tá muid ar fad ar aon intinn faoi sin. Tá sé, tá sé ríthábhachtach, ba chóir go mbeadh 20% de na hearcaigh nua in san, in san státseirbhís agus sa seirbhís phoiblí, ba chóir go mbeadh cumas éigin acu sa Ghaeilge go bhféadfaidís déileáil. le saoránaigh nó le muintir na tíre atá Gaeilge acu. So, an rud chun é sin a dhéanamh, is dócha, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar conas mar atá an Acht ag dul faoi láthair na huaire agus an cur i bhfeidhm. Agus as sin, is féidir spriocanna a chur isteach ó thaobh dátaí de le le go bhféadfaimis sprioc buan agus sprioc gur féidir linn a shroichint a leagan síos. Ní haon mhaitheas in aon chor just dáta a chur síos ar mhaithe le dáta a chur síos. Caithfidh muid rud éigin a dhéanamh atá indéanta agus atá muid in ann sórt monatóireachta a dhéanamh air agus go mbeidh muid in ann a rá théis cúpla bliain, féach, tá sé ag obair, nó muna bhfuil sé ag obair, fáil amach cén fáth sin agus dul i ngleic leis. An aontaíonn tú go bhfuil taobh eile den scéal de bharr go bhfuil, like, ok, de bharr go bhfuil an líon cainteoirí Gaeilge líofa in Éirinn i bhfad níos lú ná 20% de dhaonra na tíre, na tíre. An síleann tú go bhfuil sé réalaíoch i ndáiríre chun polasaí éigeantach 20% a bheith ann? Tá sé réalaíoch, mar i ndáiríre, ó thaobh cumas sa Ghaeilge, níl muid ag caint faoi líofacht nó cainteoirí dúchais in aon chor, tá muid ag caint faoi dhaoine atá in ann Gnéithe éigin dá jabanna sa státseirbhís a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, go háirithe nuair atáimid ag caint faoi sheirbhís custaiméara, so daoine atá in ann an guthán a fhreagairt agus freagraí a thabhairt do dhaoine le Gaeilge. So bheifeá ag caint faoi aon duine atá théis an Ardteist a dhéanamh agus an scrúdú Gaeilge a dhéanamh agus an scrúdú cainte a dhéanamh, ba chóir go mbeadh an cumas acu é sin a dhéanamh. Níl muid ag caint faoi daoine a chaithfidh dul isteach sa Ghaeltacht agus bheith ag caint le daoine faoi chúis na teanga nó aon rud den tsórt sin. Tá tú ag caint faoi daoine atá ansin le seirbhís a thabhairt do dhaoine eile trí mheán na Gaeilge agus tá cumas sa teanga an-ard ag an-chuid daoine atá díreach tar éis críochnú suas leis an ollscoil nó leis an scoil agus is iad siúd na daoine a chóir go mbeadh muid ag díriú isteach orthu don earcaíocht seo. So, ba bhreá liom dá mbeadh gach duine sa státseirbhís go hiomlán líofa sa Ghaeilge, ach ní hé sin atá ag teastáil. An rud atá ag teastáil ná cumas éigin agus go mbeadh na daoine seo sásta traenáil a fháil agus tuilleadh Gaeilge a fhoghlaim le go gcuirfeadh siad feabhas ar a gcuid Gaeilge ionas gur féidir leo feabhas a chur ar an tseirbhís atá á chur amach ag an státseirbhís. Ok, sin an chéad uair a chuala mé an míniú sin. Bhí, bhí cúpla ceist eile agam le cur ort faoin ábhar sin ach ceapaim gur fhreagair tú é ansin. Ok, tá dhá mholadh eile agam maidir le cúpla rud eile nach bhfuil, ceapaim, á phlé, nach raibh á phlé ag Comhchiste Catherine Connolly le blianta anuas maidir le céard a ba chóir a bheith istigh san Acht Teangacha, sé sin, uimhir a haon, go mba chóir go mbeadh sé mídhleathach fógraí Béarla atá maoinithe ag an Stát a bheith á gcraoladh ar na meáin Ghaeilge, agus uimhir a dó, go mba chóir go mbeadh comhstádas nó feabhsú maith ar a laghad idir na logainmneacha Gaeilge agus Béarla ar chomharthaí bóithre nua na tíre. An bhfuil tuairimí agat agus an aontaíonn tú leis na dhá ábhar seo? Yeah, bhuel, aontaím go mór. Like, ar bhonn pearsanta, aontaím go mór leis an dá rud sin. Tá, cuireann sé soir mé nuair a bhím ag breathnú ar TG4 um thráthnóna agus tagann fógra, i- maoinithe ag an stáit, faoi rudaí cosúil le Covid-19 nó rud éigin den tsórt sin, agus go mbeadh sé i, i mBéarla. Like, ní chosnaíonn sé mórán. Duine éigin, atá fostaí cheana féin ag an stáit, a chur ann chun athghuthú a dhéanamh nó chun an téacs a athscríobh go Gaeilge. Agus bíonn leithscéalta i gcónaí curtha amach, ní raibh an t-am againn, níl an t-airgead againn. But ní chóir go mbeadh muid in ann glacadh le haon leithscéal air seo. Tá sé ríthábhachtach go gcuireann muid an teanga sa chéad áit arís agus sin an bealach lena sin a dhéanamh, díreach comhionannas a thabhairt di. Ó thaobh na bóithre nua Tá sam, nuair a bhí Leo Varadkar ina aire, aire iompair, bhí sé molta go mbeadh sórt athbhreithniú ar stádas na Gaeilge ar na comharthaí bóithre nua agus nach mbeadh aon chostas breise ann mar bheadh siad curtha isteach agus na comharthaí á athdhéanamh. Agus aontaím go mór leis sin agus tá súil agam go mbeidh deis againn dul ar ais air sin. Tá. Tá Aire nua Iompair againn agus beidh orainn é sin a phlé, dar ndóigh, ach cinnte tá na cáipéisí déanta, tá an staidéar déanta agus is féidir leis an rialtas seo breathnú air sin mar bheadh sé thar a bheith dearfach agus bheadh sé iontach mar, i ndáiríre, níl aon fáth, níl aon fáth agus níl aon chúis cheart nach bhfuil an Ghaeilge ar comhchéim leis an mBéarla ar chomharthaí mótarbhealaigh na tíre seo agus áiteanna eile. So, ba chóir dúinn bheith ag breathnú air sin agus céard é an bealach is fusa is éascaí agus is éifeachtaí ó thaobh costais de é sin a chur i bhfeidhm. An chéad phointe a rinne mé maidir leis na meáin Ghaeilge, cuideoidh sé sin go mór leis na stáisiúin ráidió Gaeilge freisin, dar finn, ar nós Raidió na Life agus Raidió na Gaeltachta. Mar, like, faoi láthair

Comharthaí bóithre le roinnt blianta anuas. So, ar mhaith leat mar chomhairleoir ón gComhaontas Glas agus mar duine a bhfuil aithne agat ar Catherine Martin an dá phointe sin a ardú léi? Cinnte, cinnte. Beidh sé á phlé ag an bpáirtí amach anseo agus tá muid ag cur le chéile cairt teanga eile agus anois tá dualgaisí eile againn mar pháirtí rialtais agus is dócha leis na dualgaisí sin tagann deiseanna an cineál stuife seo a chur chun cinn agus cinnte tá sé ar intinn agam ní amháin na pointí sin ach pointí eile ó thaobh earcaíocht sa Ghaeilge agus ó thaobh pointí cultúrtha agus na healaíon agus cultúr in Éirinn a ardú leis an Aire an chéad deis a bheas agam bualadh léi. Faraor ní raibh an deis sin bualadh agam léi go dtí seo, tá sí thar a bheith gnóthach, tá sé deacair dul i dtaithí ar aireacht iomlán agus tá sí ag déanamh go maith go dtí seo agus tá mé ag súil go mór leis an agallamh ar TG4 a fheiscint anocht mar beidh sé beidh sé suimiúil cinnte agus is fada an lá ó rinne Aire Sinsearach na Gaeltachta agallamh i nGaeilge agus tá táim cinnte go gcuirfear fáilte is fiche roimhe sin.